Mwayesa kuti ndaiwala mau anu aja oti abathu amene aja amandinyasa. Zoona munthu amanyasa? adafunsa Mwaphadala ndi mphamvu. Mwaphadala atatha kuyankhula, atsikana anzake adaitanidwa mmodzimmodzi kudzapereka umboni. Onsewa adanenetsa kuti Dorothy ndi amene adaotcha nyumba ija. Ndipo onsewa pamodzi ndi Mwaphadala adanenetsa kuti Dorothy adamenya Elida. Woweruza adanong'onezana ndi woweruza mnzake wachiwiri uja. Zinkachitika pamenepa, mmene ankayang'anirana woweruza zimaopsa. Zimakhala ngati amapangana kuti aphe munthu. Ndevu ndi tsitsi lofiira lija kuonjezera ndi maso ong'ambika m'mbali ngati fisi aja zidali zofuna kuthawitsa munthu. Woweruza woyamba uja adamuyang'ana Dorothy. Mayi, Mwaliuza bwalo kuti simudadziwe kuti nyumba imapsa komanso mwaliuza kuti moto mudauona. Pa inu nokha simudaone kuti kudali bwino kuima mutamva kuitanidwa kuti muonetsetse chomwe chinkachitika m'mbuyo mwanu musadapitirire ulendo wanu? adafunsa woweruza woyamba uja. Kumpando, Ndalandula kale kuti ndimafulumira, adayankha Dorothy ndi ukali. Anthu adamudzuma Dorothy. Woweruza adamuyang'ananso. Mayi, kodi eni nyumba ndi openga adafunsa woweruzayo sindingawapake zomwe sindidawamvere nanga ine adandimvera kuti ndidavula pagulu pa anthu ndani adawauza kuti ndidali ndi chiwembu mu mtima adafunsa dorothy anthu adadzumanso woweruzayo adamuyang'ana dorothy Mai Dorothy, mwamva eni nyumba osati ine akuliuza bwalo kuti mudali ndi chiwembu. Ndi chifukwa chiyani eni nyumba simudawafunse mafunso okhudzana ndi chiwembu poyamba pompaja pa nthawi yanu yowafunsa kuti muwakane? Adafunsa oweruzayo. Dorothy sadayankhe. Mai, mtsikanayo atamenya Elida mudaganiza zomufunsa? Adafunsa oweruzayo uku akuyang'ana mai odandaula. Kumpando, ine poyamba ndinalibe nazo kanthu. Ku jehena sindimafunako. Ndimadziwa kuti ndikayendera diso kwa diso ndiye kuti sizikhala bwino. Komabe zonsezi sindinazikwirire. Ndidapita kwa anyakwawa athu kukawauza. Nanga ndikanangozimwera madzi? adafunsa odandaula. Nayo nyakwawa ya m'mudzi mwathu idaitanidwa ku mpando. Kuikidwa kwa mayi Dorothy pa mulandu si chinthu chodabwitsa. Nkhani yoyamba kupalamula mtsikanayo inalawiridwa kwa ine ndi anthu a kwa Gomani. awa ndi abale awo a bambo a mnyamata yemwe wachita chibwenzi ndi mayi dorothy anthu amenewa anabwera kwa ine kudzadandaula kuti mayi dorothy anamenya mwana wa chemwali awo a bambo a mnyamata amene wachita chibwenzi ndi mayi dorothy apa panali pa chitsime mtsikana womenyedwa dzina lake ndi abwino ali kutali zikuoneka kuti imeneyi ndi nsanje Ndiye anthuwa nditafunsa kuti kodi mukufuna ukhale mulandu anangoti iyayi timangoti mudziwe chabe kulinga mawa. Nane ndinangoti zili bwino, bola mwandidziwitsa, idatero nyakwawa. Nkhani ya abwino ali kuti idandimvetsanso m'mimba. Ine mtsikanayo sindidachite naye chibwenzi. Nkhani ya kumenyedwa kwa abwino ali kuti ndidaimveranso momwemo. Nkadakonda nkadakhala ndi mpata womukumbutsa Dorothy kuti posatiuza za kulavulidwa kwake kumaso ndi Abwino ali kuti adzakhale adatichenjeza. Since adadzimvera yekha kuti adamenya Abwino ali kuti. Mayi, adatero woweruza uja uku akumuyang'ana Dorothy. Mwamva nokha zomwe nyakwawa ya m'mudzi momwe mudapsa nyumba yauza bwalo. Muli ndi funso lowaponyera? Zomwe mwanenazo ngati zili zoona bwanji simudabwere kudzandifunsa? adafunsa dorothy mayi mukufuna musekedwe ndi mwana yemwe ngati odandaula anali kungondidziwitsa chabe ine ndinalibe mphamvu yokutulutsirani pa bwalo ngakhale bwalolo lili langa ndaona mwayamba kundikokera tsinya chonde musandipsere mtima chifukwa sine ndinakuwuzani kuti mumenye ana eni ake pomponso kuonjezera kuotcha nyumba phi adatero nyakwawa mchitidwe wonong'onezana anthu oweruza uja udachitikanso Atatha kunong'onezana maso ong'ambikira m'mbali ngati afisi aja adayamba kugwira ntchito yake. Amayang'ana mozungulira khoti lonse. Uyu adali woweruza wachiwiri uja. Kanthumanzi kadandifikira. Kapena ndimamuyang'anitsitsa maka maso aja. Bwenzi limene likunenedwa kuti likumenyetsa atsikana osalakwa ndiye liti? Timadya nalo deya padziko lapansi pompano? Ngati ali munthu abwere pano mwansanga. Tikufuna kuona kuti choipa chochokera kwa Adamu chamuyanja bwanji. adafunsa oweruza wachiwiriyo. Ndidayima, ndipo ndidapita patsogolo, ndipo ndidalumbiritsidwa. Bambo, timasuleni. Kodi bwenzi lanu adakuwuzani kuti atapita ku chitsime adakomana ndi Elida nkulavulidwa kumaso? Ndidafunsidwa ndi oweruza wachiwiriyo. Kumpando, ayi, ndidayankha. Ndidawuzidwa kukhala pansi pafupi ndi pomwe padali Dorothy. Woweruza wachiwiriyo adamuyang'ana Dorothy, adati. Mayi Dorothy, ndi chifukwa chani mutalavuliridwa kumaso simudamuuze bwenzi lanu? Bambo, sindidaone kufunikira kwake. Kodi mudakondwa ndi kulavuliridwa kumeneku? Ayi. Ngati zidali chomwecho bwanji simudamuuze bwenzi lanu kuti awatsekulire bwalo anthu amenewa kuti chopeputsa nkhope yokomola anyamatayi achisiye? Dorothy sadayankhe. Oweruzayo adamuyang'ananso. Adati. Mayi Dorothy, Nanga titaliuza khoti kuti mudali ndi chiwembu mu mtima tikunama? Mwati chani? Mayi wa pouliuza bwalo kuti mudamenya mwana wawo akunama? Akutinso mwamunamizira Elida kuti adakulavulirani akunama? Dorothy sadayankhe. Oweruza awiri aja adanong'onezana. Ee, miseche ya mukhoti. Ndevu, maso, chimphuno, magweru. Ambuye mutichitire chisoni. Ambuye mutichitire chisoni. Kenaka woweruza wachiwiri uja adaliza kukhosi. Tsopano mu khoti monse mudali chete, koma kupuma kwa anthu kumamveka.